takulandirani lero pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero golide ndi golide olo utamukwirira pansi kwa zaka zambiri koma golide ndi golide, komanso chilungamo ndi chilungamo. Olo patapita nthawi, utazunzika munthu, olo anthu atakunyoza motani, koma chilungamo ndi chilungamo chimazaoneka basi, komanso bodza ndi bodza, olo utapanga zotani. Kudziyeretsa motani koma iwe ngati uli ndi bodza ndiwe wabodza, okuba ndi okuba olo zitavuta zitatani siku lina umadzakumana ndi siku la 40. Ine ndimanyadira kwambiri chifukwa ine kufika siku la lero ndi inuyo a Malawi kopanda inu a Malawi Ine kulibe. Kopanda inu a Malawi amene mmapeza nthawi ndikumandipempherera ineyo, ineyo mwina moyo wanga palibe. Ndimakunyadirani chifukwa cha ma foni amene mmandiyimbira, chifukwa cha ma message amene mmanditumizira kundichita encourage komanso ma advice amene mmandipasa kunena kuti a Kalindo pamene uli pa ulendo opita ku chilungamo umakumana ndi zambiri. ndipo zokhoma zimakhala zochuluka. Limba mtima mwanawe, timakupempherera. Ine ndimakunyadirani Amalawi ochuluka a mu dziko lino nonse kuchokera ku Nsanje pakana ku Chitipa, Nkhotakota pakana ku Mchinji, komanso maiko ambiri kuchokera ku South Africa pakana kukafika ku America. Mumandipempherera. Ndimanyada kwambiri. Mmandichita encourage. Uthenga wa chenjezo ukupita ku Malawi Police. Lero ndikufuna ndichenjeze makamaka apolisi amene ndi a mcp chifukwatu ku area 30 kapena ku polisi Malawi Police muli apolisi a mitundu iwiri. Pali apolisi amene ndi a Amalawi komanonso kuli a Polisi amene ndi a mcp. Choncho uthenga wanga mamawa uno ukupita kwa a Polisi onse amene amazitenga kuti iwowo ndi a mcp, amene samagwira ntchito yawo in a professional manner, amene pakana lero atha kuwachosesapo anzawo kukawaneneza kwa akuluakulu kuti awotu amapanga zakuti awo amapanga zakuti. Inuyo ndi amene ndikukufunani mamawa uno kunena kuti mukamakhala mudzidziwa kunena kuti dziko ili limaoneka ngati ndi dziko laling'ono koma ndi lalikulu. Mudziwe kuti pano pa dziko lapansi palibe amene ali wamuyaya ndikunenatu inu apolisi a mcp. Ndipo mudzidziwa kunena kuti Wandale si munthu womukhulupirira. Wandale zinthu zikakuvuta umakhala wekha ndipo mukanatengerapo phunziro inuyo a mcp makamaka apolisi amene mmapanga matama pakana mwafika size sopano yomazipanga ngati inuyo sopano ndi mphwawo wa a president azibale awo a president makamaka apolisi amene mukuchokera ku central region ndikukufunani ndikulankhuleni mamawa uno kunena kuti mukanatengerapo phunziro mukamapanga zinthu zanu nthawi zina muzitengerapo phunziro pa zimene zikuchitika mu dziko lanu to borrow a leaf ndikumakhala osamala pamene mukugwira ntchito wandale mukamukhulupirira kwambiri siku lina muzasala nokha ndipo muzanong'oneza bondo inuyo a polisi a mcp mwafikano size yomapita ku ma demonstrations mutatenga mfuti koma muli zipolopolo za live iyi ndi meeting yanu imene mmakhala nayo musanapite ku mademo mmapangana zimenezo kunena kuti tiyeni titenge mfuti zimene zikakhale ndi live zipolopolo ndamva chisoni kwambiri kunena kuti amalawi muziwe ichi kunena kuti kuzomba mademo akuzomba amavenda aja kumene kujako apolisi ena anatenga mfuti zimene zinali ndi live ammunition ndipo kuzomba ndikunena mopanda manthatu apapa kuzomba kunawomberedwa siku limene jalo munthu ziwawa zija zisanayambe mwana wa zaka 19 Alfred Chimwaza tikunena pano is battling for his life ku Zomba Central Hospital ndipo apolisi muyenera mudziwe zimene zizi kunena kuti ah, nthawi ili, ili, inalipo nthawi ina anzanu amenenso amazitenga ngati iwo ndi madolo amene anamupha a Buleya Lule tikunena pano akuseva kuja kumatchedwa kumaula Tikayang'ana pa nkhani yonseyi muona kuti andale anali involved koma iwo padakali panopa ali mmakomo mwawo akudya chakudya chawo nyama zawo ndi akazi awo ndi ana awo. Anzanu amenewo amapanga matama nthawi imeneyo kumazitenga ngati ndi madolo mpaka ndikumupha Buleya Lule tikunena pano ali ku Maula. And ndikufuna ndipemphe ma human right watchdogs kunena kuti muifufuze nkhani imeneyiyi A Malawi Human Rights tapitani ku Zomba Hospital mukafufuze mukapeza kuti kuli mwana amene waomberedwa kuseri kwa khosi kunkhongo uku amuombera chipolopolo cha live nthawi ya mademo tikananenanso kuti kapena mwina amuombera nthawi imeneyoyo a ujeni um, ziwawa mmene zinachita erupt mu Zomba ikanakhala nkhani ina koma amuombera mwanayo nthawi ya mademo anthu akusangala ndikumuombera ndi chipolopolo cha live just like mmenenso kunalili ku, ku Mzuzu dzulo kumenekoko aomberako mnyamata wina ndikumu- ndikumuthyola miyendo yonse iwiri

mukuyenera musamale kwambiri and izizi tizichita monitor ngati ineyo one of them amene ndili ah, ah, mu- mu- mu ndandanda wa ma activist tizitsatira zimenezi tizione kuti kodi mwana ameneyu akupeza bwanji and mwana ameneyu akakhala kuti mwina sakupeza bwino kapena china chake chachitika tingoti imfa imene mudziwe kuti tifufuza chifukwa chake mfuti ina iliyonse imakhala ndi nambala ndipo chipolopolo china chilichonse chimadziwika kuti chipolopolo chachoka mu mfuti nambala chakuti chakuti izizi ndiye mudziwe sitikupanganso mantha iyayi inu ndinu zitsiru kwambiri ngati kuli anthu omvetsa chisoni ndiye ndi apolisi amene pakali panopa moyo wanu ndi moyo ozunzika koopsa anthu akukupangirani mademo kuti mwina mawa lino musuze msuzi wa, wa nyama mu, mu, mukhale ndi pa salary yabwino koma inuyo ndi amene mukutenga mfuti ndikumasakasaka nazo anthu ndikumapha anthu. Uchitsiru kwambiri. Ngati kuli anthu omvetsa chisoni ndiye ndi inuyo amene sinayembekezere iyayi. Ena apolisi ena amazitenga ngati kapena ujeni dziko linolo ndi la ambuyawo kapena MCP-yonso ndi ya amawo ati simply because they are coming from from the center and anthu ambiri anzawo apolisi akuzunzika koopsa chifukwa cha abakha ngati amene wawa so ziwani kunena kuti ifeyo timapanga kafukufuku tadziwa china chilichonse chimene chinachitika ku zomba tadziwanso zonse zimene zachitika ku mzuzu kuti pali apolisi ena amene anabwera pa mademo pajapo ali ndi mfuti and ati imene iyi ndi pulani yanu imene mwapangana ku mcp ko kuti mademo akamachitika pazikhala apolisi ena azikhala ndi mfuti za live ammunition just like imene inapangira 20 july kunaphedwa anthu kumene kujako ku mzuzu you want to repeat the same ndiye chiseko chakupananitu sitikusiyani sitikusiyani ife tizapitirira kuyenera pa chilungamo kuphedwa kuphedwa kaya kuyikidwa poison koma sitizangasiye kunena chilungamo iyayi muzichita learn from what happened some time back mmene anzanu ena tikunena pano are rotting in jail chifukwa chomusangalasa uja amatchedwa kuti wandale wazuka bwanji mzanga lozani zanu mwayiwonatu ndende mmene imakhalira eti pamene pajapo alozani zanu ndikunenatu inu alozani azanga amene tinayimba limodzi double kick pamene paja zachitika zija kumangidwa kuja should give you a lesson kunena kuti pa zonse zimene mukupanga muzipanga ambere chire wandale si munthu omudalira ndipo inu oyimba ambiri muziziwa kunena kuti pamene mwazichita attach ndi andale muziwe kuti career yanu mukuichita compromise chifukwa malo mokhala ndi audience imodzi ndiye kuti masupporters anu mmachita divide ndiye muzifunse kunena kuti kodi ngati akukanika Lozani zanuyo kukhala ndi ndalama zolipilira madzi kuli bwanji kapucheche ngati ineyo kuli bwanji iweyo nzanga iweyo wa ku Nsanje wa ku Chitipa kuja anthu akulephera pakana leroli kumayenda mmisewu yabwino wa ku Karonga nanga iweyo wa ku Likoma udzapanga bwa wa ku Chizumulu Island udzapanga bwa wa ku Phalombe Mukuyenera muzisamala kwambiri abale anga makamaka mukamadila ndi andale ndi izi ndimawauza kuseri kwa polisi inu alozani zanu muyenera kuti musegule maso anu kunena kuti anzanuwo amangokukondani nthawi imene mukamang'amba kukamwa kumawayimbira ncholinga akuyuzeni apapa zikuchita kuoneka kuti amalawi ambiri makamaka oyimba akugwiritsidwa ntchito molakwika ndi andale chifukwa akanakhala kuti oyimbawa sakugwiritsidwa ntchito molakwika ndi andale akuwapasa ndalama zaphwamwamwa ndiye kuti bwenzi pano alozani zanu mazi atalipira anzanga a double kiki tinang'ambatu paja nyimbo ija ya double kiki kiki Oye. Eh, koma akuluakulu. Ayi, MCP ndi fire fire. Chifukwa akanakhala kuti amakukondani zenizeni. ndiye kuti mmene anangomva kuti alozani zanu watengedwa chifukwa chommenya wa waterboard akanakakutulutsakoni kumene koko anzanu kodi awo adoado anali kuti chifukwa paja ndeponda apa ndipondepotu sanakakutulutseni usiku omwewo bwanji ndi pamene mungatengerepo phunziro kunena kuti ifeyo zimene timapangazi amangotifuna nthawi yomweyo andinso akanakhala kuti anali oyimba akunja ndiye kuti akulandira ndalama zambiri ndalama zaphwamwamwa koma chifukwa chakuno ku malawi timangosusuka sitiziwa chimene tikupanga Mmalawi muno muli anthu amene amayuza anzawo makamaka a ndale. Amafuna anthu nthawi imeneyo zimene apanga afuna iwo zinthu chifukwa akanakhala kuti a ndale si anthu ogwiritsa ntchito anthu molakwika anthu mwe ena mwa iwo amene akanati azisangalala ndi alimi. Pakali panopa mulimi ndi munthu amene akuzunzika koopsa koma mukapita maiko ambiri mukapeza kuti mulimi ndi amene akukondwera. kunoko fodya aku, a, ali a, akudikiridwa kuti a- agulisidwe chaka chino ndiye kuti mlimi angopita kukapereka fodya wacheyo kwa boma chifukwa kwacha ndiye yagwa dola ndija ili pamene pachachi kusonyeza kuti amene ati akavutike nanga paja ndalamatu ya ku malawi ah, mukamagulisa ati fodya mmagulisa mmadollars ndiye mukayiyang'ana ndalama yanuyo ya malawiyo kodi mlimiyo pochoka kumeneko akatengako chani fache kutitu fodya akhale fodya kumakhala zinthu zimene zimalowa zinthu zambirimbiri zamakobiri zimene zimalowa kuti fodya achitike koma atsogoleri athu ndi atsogoleri opanda opanda manyazi tikunena pano ati anali ku meeting yonena kuti palibenso kukweza fodya ndiye fu- ngati simumukweza fodyayo ndiye kuti alimi mmene avutikiramo m- akangopereka fodya waulere Simungakhale nthawi ina yokumaganizira alimi kuchokera alimi a nzimbe ma smallholder farmers wonse ku- a- ati ma smallholder farmers wonse dziko lonse lino mpakana awawa afodyawa simungawaganizire ndi ndani amene ati azabwere siku lina kuzachita bail out mavuto a anthu amenewawa and ndi zomvetsa chisoni kwambiri kuti alimi ambiri pakali panopa ali ndi ngongole zoopsa kunabwera mabungu ena okuba amene amangoabera alimi ati takupasani ichi takupasani ichi basi mmafuna nthawi imeneyo fodya yakata aka- aka- a- akakhala kuti ali mu season so kaironso tinamva kuti z- ujeni uh, fodya wambiri munampinyolisa kale munalandira ndalama kale kwa azungu zi- chiseko chitakupanani nkhani za mafuta nde sindikuziwa kuti zikhala bwanji mmalawi muno anthu akuzunzika anthutu akuzunzika koma mupangira izi chifukwa chokuti ana anu amapita sukulu zakunja ah, mmadya bwino mmadya zaulere china chilichonse kwanuko nchotheka koma anthu akuzunzika kwambiri and ine ndimafuna ndizaone boma lina limene liti lizabwere limene liza- liza- zizasiye zopusa za ngati zimenezi andale mmaberekana nokhanokha andale inuyo mmakhala ngati mmauzana kuti apa iweyo tiye ulowe chaka chino ukalowa udyeretu ndi izi zikupangika kuti anthu m'malawi muno akungozunzikamo pakana lero it is very very very sad instead of growing the economy muli busy padakali pano pati kuti ati muzimangana ndiye tikukhala tugule tayerekezani mukammange M- atupere muluzi yerekezani mummange arthur peter mutharika tayerekezani muone mmene ziko liti linyumwire Mwina m'mangomva kuti anthu amakhonza kulusa futi ija kumaisatira imene ija yosatuluka zipolopolo imene ija. Tayerekeza mu, mupange za uchisiru zanu zimene mukupangazo ndi cholinga kuti ati anzanu asaime nawo zisankho muwamange. Ndiye mummange Dalitso Kabambe? Aya, mummange Norman Chisale? mu- mu- mu- eh, mumange ujeni uh, uh, vice president uh, central region gangata tayerekezani muone mmene ziko liti likuvutireni mudzachitanso regret nokha inu ndinu makape kwambiri mwazuzazuza amalawi mmalo mwakuti mupange zokuti ziko lino anthu azisangalala mukupitirizabe kumapanga za uchisiru ndiye ena ife sitimadandaulatu iyayi sitimaopatu iyayi Tizi- tikuwuzani chimodzi chimodzi ndipo mademo amene ati abwere ku masiku akubwerawa akhala mademo okuti inu simunaonenso iyayi bon bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village t a mabuka boxi